Ala tɛ bɔ fɛn fɛn tɛ bɔ Ala la Ala tɛ bɔ fɛn na wa foyi tɛ yen min bɛ sanga o Ala kelen in ma est-ce i bɛ k'an faamuya mɛ adamadenw n'u bɛ bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye e mɔden e kolo bɛ gɛlɛya ni mɔden nka e mɔden fana ka waati a kunna bɛ diya kosɛbɛ diɲɛ technologie kɔrɔ la ni e ye misali la an mɔkɛw ka tile la intelligence artificielle tun tɛ yen an garisɛgɛ kɛra o ye bɔn an bɛka ka taa cogo min na an denw ka tile la mɔgɔ bɛ to Italie ka opereli kɛ Japon o daminɛna an yɛrɛ ka tile la donc an denw b'olu bénéficier docteur ɲɛnama bɛ to États-Unis ka opération k'i la k'i to hôpital du Mali la misali la o bɛna kɛ n'ala sɔn ɲɛ b'a la fɔlɔ an balimamusow n'an balakaw ka hakɛ to u tun bɛ jigin cogo min na bi bi in na i ɲɛ b'a la nin tɛ kow bɛ falen na mɛ olu fɔlɔmɔgɔw kun kolo ka gɛlɛn ni anw ta ye donc ni kolo bɛ fɛgɛya n'an kolo bɛ fɛgɛya ɔ furaw de bɛ kɛ k'an dɛmɛ sa ni minɛnw minɛn minnu tun bɛ yen sa u tun tɛ yen fɔlɔ sisan u bɛ se k'a lajɛ den cɛya n'a musoya bɛ dɔn ka sɔrɔ a ma bange mɛ fɔlɔ o tun tɛ yen n'o tɛ yan fɔlɔ a tun bɛ fɔlɔ den tun bɛ na i bɛ taa sɔrɔ den dɔw bonyana kɔnɔ ma u nali ka gɛlɛn opération ninnu tun tɛ yen masa bɛ se ka to a sira fɛ mɛ sisan wa ye a den bɛ ka taa cogo min na a bɛna dama tɛmɛ a ye nin dumuni ni nin dumuni nin tigɛ a ye nin bɔ nin na a ye nin bɔ nin na a ye to ka nin kɛ ɲɛ b'a la diɲɛ bɛ évoluer pour que k'a bɛrɛ bɛn ma pour que k'a bɛrɛ bɛn ma
ɲɛ b'a la an baw bɛ baara la dɛ o de la ba sara tɛ sɔrɔ quoi an k'an baw kanu quoi n'an b'an baw fana kanu an kana ɲinɛ an faw kɔ parce que an n'an baw bɛɛ b'an faw de ka charge kan
n bɛ n ba fɛ tiɲɛ don i ni ba bɛɛ bɛ i fa ka charge de kan ni dugu gɛra ba bɛ ba bɛ mun de bɛ nasɔngɔ kɔnɔ kɔkɛ bolo ɔ kɔkɛ bɛ nasɔngɔ kɔnɔ jɔn bolo mɔgɔ si a bɛ bɔ k'a ɲɛɲini an ka dugawu kɛ an faw ye an ka dugawu kɛ an faw ye est-ce i bɛ k'a faamuya voilà donc ninnu lahala ninnu de bɛ yen donc an balimakɛ ka ka kɛra tan de mɔgɔ caman bɛ an wele mɛ ala ma an kɛ setigi ye ka se ka nɔgɔya ba kɛ u ye nka an b'a kɛlɛ kɛ senin min fana b'an ye n'an ye min sɔrɔ an dɛmɛbagaw bolo an bɛ se ka min kɛ u fana ye walasa u k'a dɔn ko diɲɛ ka di an b'o kɛ